Dorothy adandiyang'ana adati, Tony, ndidakuona ku Zomba. Umataniko?
Oh, kumeza maphunziro. Sukulu iti imeneyo? Yapamwamba. Ukuphunzira maphunziro anji? Psychology ndi...
Tony, mwaopsatu. Chinandisangalatsa kwambiri apa ndi mmene iyeyo ankagawira dzina langa ngati keke, nkuonjezerapo kamajarini kake. ndikudziwa adalibe nthawi yoponyera darlington yense mkamwa dzina lomalizirali nkugundidwa komwe ayi sadafune kuti timuchedwetse ulendo wake wonka kuchisangalalo nane ndimafuna kuponya funso langa koma ndidalephera zakumwa zidabwera ine anandibwezera botolo langa kaya mgulitsi adadziwa bwanji kuti ndimwa sprite chamumtima ndidamuthokoza chifukwa chokwaniritsa khumbo langa ee lomvera ludzu langa adole nanga chakumanzere chake mudya chani ndidamufunsa mosangalala uku maso anga akuperekeza ake pamalo pomwe padali zakudya makeke sangweji za nyama mkati zina zamazira ndi zonyong'omera zina zimatiyang'ana sadasankhe adangoti ayi zikomo koma ndinalowa m'maganizo ake mwa msanga ndipo ndidadziwa kuti kukana kumeneko sikungapite patali ndinamunyengerera nkumuyitanitsira chimene iyeyo anachitcha chiboola moyo anachitema amadya ngati sankafuna chikukukumbusa chiyani ndidamufunsa uchi anayankha yankholi kwenikweni limatanthauza kukoma nkadalowerera maganizo ena apatali koma ndidayima kaye funso lake lidali litanditutumutsa adati kodi nthochi amalawa ngati chinangwa panapita kanthawi ndisanayankhe sikuti sindinafune kumupatsa yankho koma ndimayimbikiza kaye ndimamverera zomwe iye anali kuchita kutentha kwa kunditsamira kwake kuja kudapitirira tsopano ndipo nthawi yomweyi kutentha kudandinyamulira ku msika wa limbe kuja mmasomo ndimamuona mkulu uja adandipatsa nthochi yolawa akuti mnyamata tabwera kudya nkulawa kenaka mmutumu ndinamuona dorothy akundikankha nkugwera pa ziphala za nthochi nthawi yomweyo zonse zidayipisa suti yanga zija zidasanduka zokongoletsa nawo mkono wa dorothy ndimawuonanso umandikankhira ku uchi mutu wanga ukadathawitsidwa ndi maganizo koma namwaliyo adawubwezako kumsika kuja tsopano adanditsamira mokweza mwamba tsopano ndidayenera kumuyankha ndidati timati nafe tikafike kuti kutali kwabwino adandiyang'ana modabwa koma posakhalitsa maso ake anasintha amawala ndi kukoma kwa moyo panalibe chifukwa chomasulira liwuli linali ndendende kugwirizana ndi maso ake maso ondikonda onditengera ku chisangalalo nayo mvula inayambanso kugwa nthawi yomweyo inandikumbutsa kuti tulo timakoma matalala ndi madontho akamasokosa pa denga la nyumba ndipo nthawi yomweyo anatema chiboola moyo chake chija nkundidyetsa Ndinasangalala koopsa moti panalibe chomwe n'kadachiyerekeza ndi chisangalalo chimenechi. Izi zinatumizanso mutu wanga kumsika kuja. Nthawi yomweyo, kukuwidwa kwanga ndi anthu aja kunasanduka nthungululu za ukwati. Wa ine ndi Abiti Herbert, mwana wachitatu wa bambo ndi mayi. Tony, mwana wa bambo ndi mayi Monamaso, bere lawo kwachiwiri. Ululu wonse unathawa, ndi kuti mavuto onse ndinawaona kuchokera tsiku loyamba kukumana lija tsopano anatha. Tsopano mu grocery muja tinali awiriwiri. akakhala mgulitsi uja amaoneka ngati adali atayiwala iye amalimbana kukonza ndi wailesi yake ija izi zidandipatsa mpata womuyang'ana dorothy mmene ndinkafunira nthawiyi nkuti dorothy akutema chibola moyo china nkumandidyetsa moyo wanga nawo udapitirira kululuta udali mthumba la shuga la uchi la chibola moyo koma pa nthawi yomwe tinkafuna kunyamuka tidamva wailesi ija ikulengeza kuti imafuna kuyamba kuulutsa maina a anyamata ndi atsikana omwe adasankhidwa kuti akaphunzire ku sukulu yapamwamba mnzanga adandiuza kuti tidikire kuti timvere mainawo sindidamutsutse ndimaganiza kuti amafuna kumva dzina la m'bale wake koma dorothy herbert ataphulika pa wailesi mnzanga adalumpha nkundifungatira nkundipsopsona ngati tidatha zaka khumi osaonana wakhoma msonkho ndinakuwa zabwino uku ndiye kusamba mkaka sindingadikire nkufuna nkaone phiri la zomba adayimba Dorothy mokoma uku akupitiriza kudumphadumpha mwachisangalalo. Ogula ena ndi mgulitsi anadabwa koma ine ndinamvetsa. Nane pa nthawi yomwe ndinamva kuti zimenezi zinandichitikira ndidafa ndi chisangalalo ndikuti dziko ili lidali lathu lathu mkati mwa dziko la anthuwa. Maso anga anali a Dorothy, ake anali anga, ndipo maganizo athu anali patali. Tsidya ilo, tsidya la chimwemwe.